Kwatulukatu nkhani akuti chimanga chayamba kukwera mtengo ndipotu zinthu sizili bwino m'maboma ena mu dziko muno. Ndiye kuti kupanda kuzipanga check bwinobwino chiperetu chokhachokhatu ma guy. Ayi tifotokoze kuti ati kukwera mtengo wake kodi no chikwera mtengo motani Ndetu makamaka tikulowera cha ku Thyolo eya boma la Thyolo kumwera ndithu kwa Malawi kumenewoko ndi zonena kuti akuti chimanga chachoka pa mtengo wa 37,000 Malawi kwacha thumba lija tsopano lugulitsidwa pa 50,000 Malawi kwacha 37,000 Malawi kwacha kudzadumpha nkukafika ndekuti pa 50,000 Malawi kwacha chimanga chayamba kudula kumeneko 50 pin he anyway akunena kuti ku nkhani ya ufa tsopano paja papa kumapezeka ufa uja woti wagayitsidwa ndithu bwinobwino wapangidwa bwinobwino processed ulimu nde kuti muthumba muja 50 kg 50 kg ya ufa ndi zoti no imagulitsidwa pa 60000 malawi kwacha pano nde kuti ikugulitsidwa pa 80000 malawi kwacha 80000 malawi kwacha Now tikamakamba izizi ndekuti no tu Thyoloyo ikungopanga represent ndekuti maboma osiyana siyana amenenso kuchitika zinthu ngati zimenezi sitikudziwa zoti no maboma amene muliwo inu kumenekoko nde chimanga chikugulitsidwa pa bwanji nanga kodi no ufawo ukugulitsidwa pa bwanji koma obviously ndekuti no zikukwera mtengo. Ndetu ena kumafunsa funso apa kunena kuti no kodi umayembekezera zoti no kuti zinthuzo zingokhala chimodzi modzi? Umayembekezera zoti kuti chimanga chisakwere mtengo? Iyayi, chimanga chimayenera chikwere mtengo ndithu with time. Tikakolola muja chimanga chimakhala chotsika mtengo komano ndekuti tikamapita chakutsogoloku chimanga chimayenera chikwere mtengo mpaka umakafika mu lean peri- period ija eti mu lean season. Ngati munapanga check lean period ya, ya chaka chinochi eh, tukamba za February uja, February wapitayi sitinamve ngati lean period iyayi chifukwa chonena kuti chimanga chinali pena paliponse Paja ma guy awatu akuti anakatenga chimanga kuchani kuja ku Zambia zomwe zinapangitsa zoti even chimanga chomwe chinali mdziko muno chikhwefukeso chitani chitsike mtengo nde chinangobookeratu pena paliponse sitinamuve lean period wa chaka chinochi however kumene tikupitaku sizingakhaleso choncho chifukwa ndekuti sitinganene zoti no kuti kukubwera kunoko chimanga chizigulidwaso ndekuti kaya mwina kaya ndi pa 20 pin Ifetu nde kutitu alimitu anavulazidwatu ujeni season yapitatu anthu anapezekabe zonena kuti no anthu ana anapezeka ndi chakudya which is good anthu ana anakwanitsa kukhala ndi chakudya zonse zinayenda bwino komano side inayi ya alimi aja zinakhala ngatinso nde kuti no chani zakhala ngati kuti tawadulanso nde kuti mpamba munaonera ka video kena kake kaja Manganya anali pa Times mm pa pa Times ndithu amayankhula pamene pajapa pa pa interview kunena kuti no Kodi inu muzitsitsa ndiye kuti no mtengo wa zitumbuwa zonoti simunaphike ndinu? Funso labwino kwambiri limenelolo. Now we are here now tikukamba zonoti chimanga chija chayamba kukwera mtengo. Ndiyeno si uno ndi August tu sitinafike September, sitinafike October, November mvula ija sinayambe kugwa. Nde kuti mvula ikayambe kugwa, chidzakwera mtengo motani? Nanga nde kuti kuchokano nthawi imeneyo tidzikafika mu lean season imene ija, mu lean period ija, mu February, kudzavuta motani? Mwaona? Chifukwa chino tiku, tiku tabweresa nkhani iyi, I think ndi nkhanibe yonena kuti no, kungobweresa oti magaye aku boma amene amayang'anira zazimene zokhuzana ndi chakudya, amene amayang'anira za mitengo kuti no, ayambe sopano kupanga check kuti zinthu izizitu zikuchitika. Nde ngati pali no njira zonoti no azipange mitigate izizi azikonzeletu kumayambiliro kuno zisanafike poti no kawonongeke chifukwa awa ndi ma sign tu awa nde kuti tu ayambetu panopa kumakonzekera kuti no azakhala akuthana nazo motani zimenezi coz nde sitikufuna tibwelereso ku point yonoti anthu ena ake azikadya chiteze anthu ena ake azikapezeka zonoti amakathyola timango tija tosakhwima ndikumasungunula ndi super dip ndikumadya sitikufuna tibwelereso kumenekoko. ndifake tikutani tikuyankhula sometimes chifukwa chonoti chimangacho chikupezeka mu dziko muno pakhoza kukhala ndekuti no relaxing kukhala relaxed kwambiri ma guy amene amayang'anira zokhuzana ndi chakudya mdziko muno kukhala ndekuti no basi no pay eh kungomenya ma pose ena ake basi kuti iyayi basi tonse tili anthu akupezeka ndi chakudya iyayi umafunikanso umayang'ana kunkhokwe kuja kuli bwanji kodi kunkhokwe kuja ndi mmene zilili apa pam mwanena kuti koma mawa chakudya chipezekapo Nanga nkudya chipezekapo sitikapezekotu tikubwereranso kumene kuja and kamakamba izizi ma guys mwina simunazitsatire koma ngati mwazitsatira ndiye kuti that's good and fine tizitsatira zomwe zikuchitika mdziko muno komano kunatuluka nkhani yonena kutino mdziko muno akuti mulibe chimanga mdziko muno mulibe chimanga Ndipo ineyo poyamba ndinkanena kuti ah kodi anthu akukamba zotani chimanga chili paliponse, kumene timakhalaku anthu amachoka ndi chimanga all the way kuchoka ku Ngala kwina kwake kuli phiri linake timati Ngala ya pakamwa, ena amachoka cha ku Mitundu uko, kuchoka kumeneko nkumadzafika ku Area 23 akuyenda ndi chimanga pa njinga akukoka, eeh chimanga, chimanga kumagulitsa, chimanga chake chikusowacho ati chili kutino chimanga chimene akunena kuti kulibe chimanga m'dziko muno akunena kuti chani? Tsopano apapa ma effect ayamba kuoneka. Komano kusiyana aside ma effect ngati awawa amene amba kuoneka kumwelako fwa kumwelatu nde kunena zoona samakolola chimanga iyayi let's be honest ma guy akumwela samakolola chimanga and ngati mmadalira chimanga mukudalila chimanga chochoka ku central region that's the fact palibe amene angatsutse zimenezozo ma truck amakhala akubwela ku Mitunduku kumabwela nkumazanyamula chimanga kumapita nacho kutino kumapita nacho kumwela Anthu akumwera samakolora chimanga, we don't know kuti kaya ndi nthaka, kaya ndi chani, kaya simalima, we don't know koma the truth is chimanga simakolora kaya mmalima mbewu ina, the truth chimanga simakolora chochuluka. Mmadalira central region. Now ku central region kunoku ndi zonena kuti ndimacheza ndi wina wake wa Kabaza ananditenga ndiye timacheza kwawo nku Nkhoma. Amandifotokozera kunena kuti Namwene, mwaona kuti ife anthu aku Nkhoma tangodzadzanatu side ya kwanu kunotu. sizoti nkoti tafuna basi kusamukira kunoko iya mabanja athu anakali ku nkhoma ndipo mukafunsa nyamata ambiri amene apalasa njinga zakabazawa ambiri ngochoka ku nkhoma nkhoma kamphata mwinanso dedza pang'ono chifukwa chonena kuti ku nkhomakotu kuli moto osati masewera sitinakolole ngati mmene timakololera chani zaka zonse ndiye mmanena zoti kuti inu mesa mmalandira mvula yabwino muli ndi nyengo yabwinotu ku nkhoma kuja munatani munakonde munadalitsidwa ndi zimenezozo Anoti munenadi zoona chimanga nde chimatani chimakhala nde kuti chikutuluka kumene kujako osati masewera koma this year chaka chinochi zativuta ndipono anthu akumene kujako kunoti apanga bwanjino akuyenera nde kutino adyetsere mabanja awo nde kumangokhala zoona kuti basi tingonyamula njinga tizikapalasa njinga kaya ndi chaku 23 uku tikamakapalasa njinga nde kuti ndalamayo tidziatumizira kuja kunyumba adzigula kachakudya kumene kuja. zavutilatu panopa kusiyana kungokhaliratu anthu ali ndi maudindo apanga motani mmene akupangira kupanga motero now you can see sign iyi yowoneseratu kunena kuti no nde kuti zinthutu sizili pabwino yayi anthu awowo iwowo chakudya chikamavuta ngati ku southern region kumene amadalira Central Region kuti akhale ndi chakudya chokwanira. Blantyre imadalira chimanga chochoka chigawo chapakati. Ngatino kumene kuchigawo chapakatiko akunena kutino iwowo kumene ife timanena kuti kumachoka chimanga kumenekoko akuti iwowo alibe chakudya, alibe chimanga chokwanira, sanakolole bwinobwino. Ndiye mukunena kutino inuyo amene mumachoka ku Southern Region zithano bwanji? Apa ndipajano pamabwerano point ija yonena kutino tiyeni tikaguleni chimanga ku Zambia. Mwaona? Koma nde kutino tikulowaso nde kutino kuti tiyambe kumasakaso forex omakayang'anila chimanga chimanga kuti tidzikhala nde chakudyaso tidzichita kukagula mforex amenewo nde mavuto oopsa kwambiri reality tizikambilanatu pano ndale tiziike apo ndaletu izizi nde sitimazikhuta iyayi Tiziyankhula ma issues amene ino angathe kuthandiza dziko lathu linoli. And inu ma guy andale ngati mmamva izizi ngati mmamva, ngati muli nmakutu and mmafuna kuthandiza dziko lino coz we know you ma guys ndinu anthu odzikonda kwambiri mmangoyang'ana za inuyo izizi sizoti zingakhudze family yanu iyayi. Inuyo muli pa boo. However nde kutino anthu amene amachoka mmamidzi aja amene achawa ndi amene akhala kutani akuvutika. Reality ndi yonena kuti tikafika point yonena kuti no chaka chatha tinakagula chimanga ku Zambia chaka chinonso tikagulenso chimanga outside chimanga chija sitizikachigula mma Zambian kwacha iyayi tizikachigula mma dollars that's the truth there. Tizipezeka zono tikudalira nde kuti tipeze ma dollars tikagule chimanga ndiyeno kuti no tizatenga kuti ma dollars wo? popeza ifeyo ndalama yathuyo olo ipite ku zambia kano ndi malawian kwacha tipanga nayo cha? ndichani chomwe timakagula ku za ku malawi? zomwe nde kutino mayankho ake ndi zero chifukwa choti sitimatulusaso katundu kuno kukagulitsa mmaiko anzathu mwaiona imeneyo nde kuti tizakhalabe ovutika ovutika ovutika osati masewera now izizi ndikukhulupila zonoti magaye akuboma akhala pasi ndikuona kuti angapange motani chifukwa zimalipoti ndikunena zinachoka kuboma komweko zonena kuti mdziko muno chakudya mulibe chakudya sitinakolole chakudya komano tiziyang'ana kuti no why chifukwa chaka chinochi if we have to be honest ma guys mvula nde inalikita munga osati masewera chaka chinochi nde kunagwa mvula amwene komano fuwa chani anthu sanakolole sanakolole fuwa chani Nkhani ndi ma feteleza. Feteleza anali odula kwambiri kwambiri kwambiri kwambiri. Anthu anakagulisa chimanga chija motsika. Fetelezanso anali odula and wa subsidy ujanso chigawo cha pakati sizinayendepo iyayi. Ndi ajanso a Chihana ankachita kunena live kunena kuti no tavimana feteleza. live tavimana feteleza ndiyeno atawamana feteleza ma guys aja apa central region aja the end result ndiyonena kuti magaye sanakolole chifukwa chonena kuti no chimanga chomwecho chimene amatani amakagula amakagulisa nkukagula fetelezacho amachigulisanso motchipanso kwambiriso Eh koma ayaya. No, if we have to move tikati tiendeleni zindale izizi ma guys. Tizingozivulaza tokha. Mwayiona? Ndiye tizikapita kumakagula kunja. Ndiye kuti tamakagula kunja. tiyamba kumayang'ana forex forex yake idzichokera kuti no tizingogwerano muzingongole yomwe siikugwira titsegule factory ya Napoleon Dzombe tiyambe kupanga feteleza pondererana pondererana andale fo chonena kuti ndakuti mchere wawonse ukufa mukuona solution ndi imodzi feteleza akuyenera azipezeka muno mu dziko muno kuti anthu azikolola mmadera amene amalimawa Chifukwa noti noti akalimatu chigawo chapakatichi muona kuti akadyetsera chigawo chakumwera. A chigawo chakumwerawo atenga ndalama kupatsa chigawo chapakati. Tikukhala anthufe we are dependent we are we are depending on each other co dependent eh, timati kaya co dependent kaya independent timaima ndithu shoulder to shoulder ngakhale timakhala pansi nkumanena kuti akuda kuti mmandinyasa alomwe mmandinyasa inuso achewaso mmandinyasa atumbukaso nanu chani iyayi timakhala ndi kuti olumikizana iya nde kuti timangoti kaya ndimwanjira ina yake ndithu kumangoona kutukwanana kutukwanana koma the truth is timakhala nde kuti tikudalirana apa mwaona fans imene tikunena yakunkhomayo kuti izapalese njinga kunoku ikufuna ndalama ikanakhala inali ndi chimanga yagulisa kumwera akumwera nakapatsa ndalama magaye achigawo cha pakati magaye aku Nkhoma alandira ndalama bwezi ali kujako mwaiona kumayang'ana tiyambe kulima koma apa fertilizer anali odula even panopa anakali odula we don't know future kuti kodi no chi machine chija akachimaliza kapena mwina mwake fertilizer atsika mtengo sitikudziwa zomwe nde kuti no zonse tikumangolowa pasi zosayenda olo ndi pang'ono pomwe magaye akuboma please please help us otherwise tisayendenso njira ija ya zitedze ija ndife nde mmene ija nde simatisangalasa iya e kumakapeta mpaka na njere zija njere zachani za udzu e Ayi zimenezo ayi, ati mpunga, ayi zimenezo ayi, tisamatisambenso zomakamwanso ziphala zochokera ku njere za udzu, si, sitingamakhalire zimenezo, so you guys do the needful, am sure mupanga zothekera kuti tino zinthu ziyendenso bwinobwino, makamaka takonzani za ma fetelezaso kuti no chaka cha mawa tizakambe nkhani yosiyana ndi yomwe tikuyikamba panopayi. Akuti.